ụmụ akwụkwọ ndewo kedu otu unu mere eji m aka na agụmakwụkwọ na-aga ọfụma ọkachasị ndị anyị nọ na JSS2 anyị abịakwala ọzọ n'ama mmụgharị JSS2 anyị anyị bidoburu mụgharịwa ụfọdụ isiokwu onye nkụzi ga-akụziri anyị ọkachasị otu anyị batara ọhụrụ na JSS 2 otu n'ime ha bụ gịnị nrubeisi na ndebe iwu nrubeisi na ndebe iwu anyị ekwuola ihe bụ nrubeisi anyị sị na nrubeisi bụ gịnị mmadụ ma nwatakịrị ime ihe a sị ya mee ebe ndebe iwu bụrụ gịnị mmadụ idebe iwu na-achị obodo ya anyị kwukwara mgbe anyị nọ na-amụgharị ya na gịnị nwata ọbụla na-erube isi na-edebe iwu nwata ọbụla na-edebe iwu na-erube isi o nweghị otu ị ga-esi na-erube isi gaghị edebe iwu anyị kwukwara na ha abụ abụọ bụ gịnị ụmụ ejima ebe ị hụrụ onye ka ị ga-ahụ ya ebe ị hụrụ a na-erube isi ebe ahụ ka ị ga-ahụ ndị na-edebe iwu ọ dị mma anyị sị na na anyị bịaghachi ọzọ na anyị ga-ekwu ihe gbasara irube isi n'ezinụlọ dịka anyị kwuru na nrube isi bụ mmadụ ime ihe a sịrị ya mee na-asụghị ngọngọ na-atamughị atamu na-asịghị oo ọ wụ it's not my turn ihe ụfọdụ nọ na-asụ ee eh, ọ wụ m kwesịrị ime it's not my turn nwa ndị ma otu e si asụ bekee anyị sị na nwa na-erube isi anaghị asụ ngọngọ n'ọrụ ọ naghị atanwe ntanwe n'ọrụ ihe ọbụla a sị ya mee na ọ na-eme gịnị na ọ na-eme ya n'ezinụlọ nwata kwesịrị itete n'ụra ya ekele nne na nna ya kelee ndị niile nọ na gburugburu ya kelee ndị ọ hụrụ n'ụzọ dịka ọ na-aga n'ụlọ akwụkwọ ọ bụghị nwatakịrị ite n'ụra ya ahụ onye tọrọ ya ya agafee ya ọ bụghị ezigbo ihe mana ọtụtụ anyị na-eme ya macha n'ụlọ akwụkwọ ụfọdụ anyị pụta anyị ahụ ndị nkụzi anyị anyị efere ka ndị na-anaghị ahụmacha ụzọ ọfụma ọ dịghị mma nke ahụ bụ gịnị otu nrube isi nwatakịrị na-erube n'ezinụlọ nwatakịrị na-erube isi ga na-ekele ekele ọzọ bụ nwata ọbụla bụ ezi nwata ga na-arụ ọrụ ọbụla e kenyere ya n'ụlọ ịrụ ọ igosi na ọ na-erube isi na-edebekwa iwu na-achị ezinụlọ ya ọrụ ọbụla e kenyere ya ka ọ rụọ n'ezinụlọ ọ ga-arụrịrị ya kedu ụfọdụ ọrụ a ụfọdụ ọrụ a bụ mgbe nwatakịrị tetere ụra ya eme gịnị ya azachacha ime ụlọ zaa mbara ezi zaa ebe niile kwesịrị ịza aza ọ bụrụ onye ga-aga iyi gaa gbata mmiri ụtụtụ ya aga iyi gaa gbata mmiri ụtụtụ ama m na onye nkụzi gwara gị ihe ndị a leba anya n'ime akwụkwọ gị enwere ike ụfọdụ ọmụmatụ mụwa na-enye abụghị nke onye nkụzi nyere gị mana ha niile bụcha gịnị nrubeisi nwatakịrị ahụ ga-aza ebe e kwesịrị ịza o nwere mmiri ọkụ a sị ya sie n'ọkụ ya esinye mmiri ọkụ na ihe ndị ọzọ a sị ya mee ya eme gịnị ya emee ya nwatakịrị na-erube isi ma na-edebe iwu kwesịrị o tee ụra ụtụtụ ya ata atụ ụtụtụ tapụgodi ọnụ bọrọ ọra taa atụ ọnụ ya adị ya mma ya asaa ihu ya shikwasa mmiri ọkụ ọ bụrụ onye na-aga ịsa ahụ ya asaa ahụ mee gịnị dị ọcha maka a na-agwakwa gị ma n'ụlọ akwụkwọ na gịnị ị kwesịrị ịdị ọcha ịdị ọcha ị na-adị bụ gịnị ka i wee gbanarịa gịnị ahụ ọkụ ma ọ bụ ka i wee gbanarịa nje ga-eme gị butere gị ọrịa ihe a na-egosikwa na ị na-erube isi nwatakịrị na-erube isi na-asọpụrụ ndị tọrọ ya ọ gaa na-ama ha aka n'ihu ọ hụ ha ya acha ha waka ọ hụ ha ya asị ha nke e zie ya ozi ya asị mba ọ ga na-eme gịnị erube isi ọzọ bụ na nwata ahụ agaghị na-alụso ndị mmadụ ọgụ ị ma na o nwere ụmụaka bụ ndị nsogbu ebe ọ bụla ha nọ ha ga na-alụ ọgụ ama m ma onye nkụzi gị ọ gwakwara gị nke a na nwa na-erube isi ekwesịghị na-alụ ọgụ ọzọkwa dịka ibe ya bụ gịnị nwata na-erube isi ga na-agwa nne na nna ya eziokwu ka e wee mara otu esi enyere ya aka maka ụfọdụ ụmụaka anyị na-asị ezigbo asị asị ahụ na-emekwanụ ị gaghị ama mgbe e kwesịrị inyere nwatakịrị aka mana nwatakịrị na-erube isi na-ekwu eziokwu ọzọ bụ na ezi nwata agaghị na-aga ije abalị ọkwa ịma na ụmụ ọtụtụ ụmụaka na-aga ije abalị mana ezigbo nwatakịrị na-erube isi ma na-edebe iwu agaghị aga ije abalị ịga ije abalị wụ gịnị mgbe ọ bụrịrị iwu na ọ ga-agarịrị ya enwere ike a hụ na o nwere ihe dapụta n'ụlọ a sị ya ngwa jiri ọsọ jiri ọsọ gbapụ gaa ebe dị otu a gaa mee ihe dị otu a nke ahụ dị iche o nke ahụ dị iche nke ahụ abụghị ije abalị ma ọ bụkwa na o nwere ebe a gara o nwere ebe ha gara ma ọ naanị ya gara ozi ahụ ya adabazie na ọ na-alọtazi n'abalị mana ma ọ bụghị ihe ndaba ndị a ezigbo nwata na-erube isi anaghị aga ije abalị ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa taa anyị bịa ụbọchị ọzọ anyị achịrịkwa ọwa anyị site ileba anya na gịnị otu nwatakịrị si erube isi n'ụlọ akwụkwọ ama m na onye nkụzi na ha akụzila na-aga dịka ị na-esonyere anyị ị ga-ahụ na asụsụ igbo a ga na-adịrị gị were were ọ gaa na-arazi gị ahụ anyị ekwuola ụfọdụ ihe na-egosi na nwatakịrị na-erube isi n'ụlọ ihe ọzọkwa bụ na nwatakịrị na-erube isi n'ụlọ agaghị a na-akpa agwa ọjọọ n'ama agwa a ga-eji na-asị ya a zụkwara gị azụ ka onye wụ nne na nna onye dị otu a ọ na-egosi agwa nrube isi nwatakịrị na-erube isi na-edowe u- em, ihe niile nne na nna gwara ya ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa dịka anyị kwuru ya ụbọchị ọzọ anyị bịazie anyị eleba anya na nrube isi na eh, ụlọ akwụkwọ dị na-esonyere anyị dị na-ekesa ozi a dị na-abịanye aka ebe ị kwesịrị ịbịanye aka ọkachasị n'akara ịhụnanya ikesa ozi a ọ ga-eme ka ụmụ akwụkwọ ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ọzọ ndị na-ama na ihe dị otu a na-aga ka ha bịa sonyere anyị ka asụsụ igbo wee na-aga were were Igbo ga-adị, Igbo agaghị anwụ. Aka m bụkwa Odoziakụ Amaọgụ, onye nkụzi na-atapịa ma na-eme ka asụsụ Igbo na-agara ụmụaka were were. Ndeewonụ, ya gazie ụmụ m.